In Uíbh Fháilí bhí Cill Chormaic-Cill Achaidh sa tóir ar dtríú chraobh as a chéile ach bhí dúshlán rompu sna babhtaí ceathrú ceannais. Ag fanacht orthu bhí Baile na Maor, foireann a bhain geit nach beag astu i gcluiche ceannais na bliana seo caite. Le ceithre nóiméad fágtha sa chluiche bhí Baile na Maor cúilín chun tosaigh agus bhí stair i ndán dóibh, ach ar deireadh, le draíocht ó Adam Screeney, tháinig Cill Chormaic-Cill Achaidh slán agus ar deireadh bhí dhá chúilín le spáráil acu. Le réalta óg an chontae ar an dá thaobh, conas mar a bheadh acu i mbliana? Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta an babhta ceathrú ceannais seo ó Uíbh Fháilí.
Ar ndóigh, bheadh Baile na Maor ag smaoineamh ar chluiche ceannais na bliana seo caite nuair a chuadar an-ghar go Cill Chormaic-Cill Achaidh a chloí. Neart imreoirí aitheanta acu, Mark Troy sa gcúl, Ciaran Burke an lánchúlaí, Sam Bourke sa líne leathchúil, Dan Ravenhill, Brian Duignan agus Daniel Bourke sna tosaithe, tá foireann mhaith ag Baile na Maor. Maidir le Cill Chormaic-Cill Achaidh, bhuel, sure, tá's againn go léir go bhfuil an oiread sin taithí acu agus iad ag buachaint beagnach chuile chomórtas iománaíochta atá in Uíbh Fháilí na laethanta seo. Brecon Kavanagh sa líne lánchúil is Cillian Kiely cosantóirí tábhachtach dóibh. Colin Spain láidir i lár na páirce agus sna tosaithe, Conor Mahon, Charlie Mitchell agus ar ndóigh Adam Screeney. Baile na Maor sna geansaithe bána anseo is Cill Chormaic-Cill Achaidh sna geansaithe dorcha. An dá fhoireann is fearr i ndáiríre in Uíbh Fháilí san iomáint faoi láthair agus slua breá tagtha anseo go Páirc Uí Chonchúir, cluiche ceannais den scoth eatarthu anuraidh. Seo seans leis an Dan Ravenhill, osclaíonn Dan na guaillí, is scaoileann sé le ceann mór fada, cé chomh fhiú sin, tá sí go maith! Tús maith ag Baile na Maor. Ar ais go dtí Mark Troy. Troy an pas amach, pas deas amach. Fear atá ina sheasamh leis féin, sin é Sam Bourke, tá Sam, seans ag Sam agus tá cúilín ag Sam. Dara ceann. Seilbh arís. Agus tá siad ag déanamh damáiste anseo ach cosaint mhaith déanta an t-am seo. Tá na Cill Achaidheach ag réiteoir aon rud as bealach. Fáilte seo anois agus é sin curtha isteach ag Conor Mahon. Ah, faighte thar barr ansin ag James Gorman. Gorman amach Adam Screeney. Coiscéim, iarracht cúilín. Chéad scór. Agus Michael Duignan ansin ar an taobhlíne. Ildánach, Cathaoirleach ar Bhord an Chontae le blianta ar an Ard Chomhairle anois agus tá sé ina bhainisteoir chomh maith. Ceann sin buailte isteach arís. Comhimirt deas anseo a bhfuil seans ag Charlie Mitchell. Buailte go deas ag Mitchell de réir a chéile, na curaidh ag socrú síos. Tiocfaidh muid isteach sa spás, taitníonn sé lena tosaithe ceann a thiteann os a gcomhair ach tá cosaint mhaith, sárchosaint déanta ag James Mahon. Mahon amach, fada le Daniel Hand. Anois tá spás ag Hand, osclaíonn sé na guaillí, tugann sé faoi, ceann mór millte fada buailte ag Daniel Hand, ceann mór cruinn buailte ag Daniel Hand. Bíonn cúilín amháin idir na foirne anois, coimhlint mhaith. Buaite ar ais ag Cill Chormaic Cill Achaidh arís agus bhí deacrachtaí acu ag tús ach de réir a chéile tá siad ag tarraingt leo. Seo na n-aonaid arís ag Charlie Mitchell agus Mahon. Charlie Mitchell spás sin a dhéanfas sé. Feiceann muid Declan Laffan ansin, Ronan ó Thiobraid Árann agus anois é ina bhainisteoir.

Patrick Gorman arís, ah pas deas lámh amháin ar an gcamán, ah níos fearr fós leis an pas lámh ansin agus an, úúú bhí an camán cineál ard ansin ach tá Daniel Hand, leanann ar aghaidh, tá an cúilín aimsithe aige. agus go tobann sé chúilín idir na foirne. Gualainn faighte ansin. Seo ceann de na clibirtí a fheicimid san iomáint. Ag teacht amach as an gclibirt sin. Fear eile as Cill Chormaic Cill Achaidh. Pas deas sa spás, faighte ag James Gorman an fear mór. Tá sé mór, tá sé láidir, ach tá sé sciliúil chomh maith. Tá na curaidh ar thóir cúil, cheapfainn, mar tá siad ag rá leo féin dá bhféadfaidís cúl a fháil, go mbeadh sé deacair ag Baile na Maoir teacht ar ais seo iarracht ansin. Ah, an tsábháil déanta ag Mark Troy! Cúl báire an chontae ansin ag léiriú cén fáth go mbíonn geansaí an chontae air. Fanann muid arís, Gorman, briseadh síos ag Gorman, chomh fada le Charlie Mitchell, urchar íseal, sábháil an-mhaith déanta. Ocht gcúilín idir na foirne, amach ar an taobh go dtí James Gorman. Cad a bhí mé a rá níos luaithe faoin scil atá ag an bhfear seo? Tá sé léirithe arís eile aige. Tá sé ag déanamh damáiste. Feiceann muid Séamus Darby ansin. Cuimhneofar go brách air. Ní hamháin in Uíbh Fhailí ach thíos i gCiarraí chomh maith. Anois tús eile Cill Chormaic Cill Achaidh. De Grogan agus í buailte go deas ag Grogan is tá siad ag tarraingt leo. Naoi gcúilín idir na foirne díomách i ndáiríre freisin cé chomh maith is a bhí cluiche ceannais an chontae anuraidh. Tá siad ag teacht arís. Tá sé ag an bhfear lár páirce. Damien Kilmartin agus tá cúilín eile aimsithe. Rinne na muir anois agus a had a bheith is cúla an thiúrfadh sé beagáinín. Well, muiníne dóibh. Sin pas deas trasna. Tá sé faighte anois ag Daniel Bourke. Daniel Bourke á bualadh. Daniel cruinn, níos mó díobh sin ag teastáil. Acu arís. Píosa deas draíochta ansin ag Charlie Mitchell. Tá mar ortach an cúl báire ag teacht amach ann. Tá sé caite agus tá an cúl faighte ag Conor Mahon ach agus i ndáiríre sin sin. Sin sin anseo. Bearna ollmhór idir na foirne. Charlie Mitchell ag déanamh thar barr. Tháinig an cúl báire amach ach shleamhnaigh Conor Mahon idir cúl báire agus cosantóir cúl. Amach ar an taobh, an tseilbh acu arís, curtha isteach ag Kilmartin. Tá sé faighte ag Charlie Mitchell, tá sé faighte ag Screeney, tá rogha ar dheis ar chlé, téann sé ar chlé, Charlie Mitchell! An dara cúl acu, cruthaithe ag Adam Screeney, breathnaigh arís, ach féach go raibh an dá rogha aige, d'fhéadfadh sé dul ar dheis nó ar chlé. Chuaidh sé ar chlé agus bhí sé sách éasca ag Charlie Mitchell. Anois tá sé ag tabhairt faoin gcúl agus tá sí faighte! Dan Ravenhill as a réigiún go bhfuair sé móramh.